Bi ye tɛnɛdon ye fevriye kalo tile fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamako univers TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna i n'a fɔ eh, ladalako kalo kalo an ka eh, jamana eh, minisiri min bɛ yen nɔ n'o de eh, ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ eh, koɲɛw kunna n'o ye son excellence ablaye jɔp ye a ye awa eh, darapo yɛlɛ eh, baaraw kɛ a ka eh, minisiri dagayɔrɔ la eh, bi tɛnɛ n'o bɛnna fevriye kalo tile fila ma san ba fila ani eh, mugan ni wɔɔrɔ a kɛra a ka eh, baarakɛla eh, maa caman ɲɛna an b'a yira aw la k'a fɔ nin kɛlen bɛ eh, ladala ye kalo o kalo ayiwa eh, min ye eh, darapo ye o bi yɛlɛ i n'a fɔ eh, a bɛ kɛ eh, cogoya min na eh, baarada caman na halisa an bɛ to ni eh, mali kunnafoniyaw ye karidon eh, n'o bɛnna fevriye kalo tile fɔlɔ ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye olu ye awa eh, banbaanciw ka mugu min ni a bɛ dugumakolo jukɔrɔ ni dɔw b'a a dɔn engin explosif improvisé la u ka wulikajɔba dɔ senfɛ n'o ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Awa u sera ka nin mugujugu minnu bɛ don eh, dugu jukɔrɔ ka eh, caman tiɲɛ a kɛra eh, sira kan sira min n'o bɛ taa fo kidali ale fanfɛlaw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka sɔrɔdasiw ye eh, pogon don eh, banbaanci ɲɛmaa dɔ la n'a tɔgɔ ye ko alibakas ishamali ale ye terorisiw ka eh, ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kɛra eh, yɔrɔ min na o de ye mɛnaka marabolo kɔnɔna ye an ka jamana faaba n'o ye eh, bamakɔ ye ale kɔni ye awa eh, min ye mali finitigiw ka eh, minɛn kura caman de bisimila min kɛra janvier kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa mali finitigiw kɔni filɛ nin ye ka minɛn kura caman de sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara u fanga kan juguw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sibiridon janvier kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o bɛnna awa ɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ma mali bolo sabu mali filɛ nin ye ka ɛ minnu ye a ka ɛ yɛrɛya awa ɛ min ye ɛ subahana mansin n'o ye ɛ nimeriki ye k'o don ba la a filɛ nin ye ka ɛ yɔrɔba dɔ de jɔ yɔrɔ min ni o bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye e min ye subahana mansin ye a bɛ ale bɛ se ka don ba la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na a bɔra o kurunbonkarili kɛra sibiridon de ye n'o bɛnna janvier kalo tile bi saba ni kelen ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ awa nin bɛna kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ mali subahana mansin ko la an ka jamana kɔnɔna na jamana cakɛda min bɛ yen nɔ ni o ye Conseil malien des chargeurs ye ale ni baarakɛlaw y'u ka laadala ɲɔgɔnye kɛ min n'o ye session ordinaire ye o tako tan ni wɔɔrɔnan baaraw sigira sen kan min kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a baara dayɛlɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiri ɲɛna min b'an ka sirako ani taamako bɛɛ lajɛlen kunna ani min ye eh, chambre consulaire o ɲɛmaa caman fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan Nin wagati in na an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Iran jamana ye e, Faransi finitigilakaw ka e, batonba n'o ye e, naviri ye ko o bali donni na u ka gɔlifu la n'o ye u ka pɔriw ye bari sabu ka d'a kan Iran jamana y'a jira k'a fɔ ko eh, faransi eh, sɔrɔdasiw k'olu eh, sen bɛ eh, banbaanci eh, kolabɛn jɛkulu dɔ la iran jamana kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la